Igbo mma mma nụ, Igbo wụ Igbo birikwenụ asị m nke onye chiri sị kpọwakwa ya n'ihi na ichi echichi abụrụ na mfe ọ dịrịzi ọ na-eri ego Onye na-ekwu okwu a nwanne unu nwoke Evangelist B nke nọ na Republic of Ireland. Ana m ewetara unu ozi ekele n'ụbọchị taa were na-asịkwa ka m tụọrọ unu okwu dị mkpa. Ihe gbasara nwanne anyị nwoke, o nwere nwanne anyị nwoke a na-akpọ Godwin Maduka.

tụsasịa ya na social media dị iche iche mee ka o rute nwanne anyị nwoke a aka na mmalite ọchịchị nke nke nwoke a na-akpọ Jubril nọ n'Aso Rock a na-akpọ Buhari wụ mgbe m na-ahụ na Facebook a very tall blue magnificent magnificent glass house a sị na nwanne anyị nwoke nke nọ n'Amerịka bịara rụọ ihe a ihe a wụ America Wonder is America Wonder building and anụrụ m na ọ wụrụ sọsọ that building na nwoke a rụrụ more than 100 houses o nwere ihe onyonyo ya nke m lere ọ na-akọwa na a na-akọwa na ọ rụrụ police headquarters there rụọ judicial judicial eh, em, quarters ebe ndị na-ekpu wig n'isi na-ekpu Ndị a na-eme ha hụ onye agụụ na-agụgbu ha atụọ ya nga, ha hụ onye zuru oshi buru billion na-akpagharị ahafụ ya na-eto ya. Ndị a wụ ndị ọ gara gaa rụọrọ ụlọ m were na-asị ọ bụrụ ihe ọjọọ because anụ m na ọ rụrụ ụlọ maka ndị ụwa na-atụ n'ọnụ n'Orumba ị ghọtagwo n'Orumba na Umuchukwu na Anambra steeti na ọ rụrụ ọ rụrụ ncha n'aka ajikwara m anya m hụ ihe onyonyo a na-egosigasị m were sị na ihe ndị a niile na ọ magbuo onwe ya mana how I wish that na ọ rụghị ihe ndị a na during the time of Buhari because ugbu a ọchịchị ekwensu ka a na-achị na be anyị Lucifer wụ onye nọ n'ọchịchị and Lucifer achọghị ihe ọma mostly ihe gbasara ndị Igbo nwoke m a jụọ ajụjụ ihe gbasara Ibeto Ibeto a napụrụ ya license tipịa ya ee nwanne anyị nwoke a na-akpọ Izuogu bịara ịrụ moto etipịara ya ọ nwụgwo mbọchị a brain ya niile as injinia onye a wụ onye promisiri that na gọọmenti nye ya ego sponsor ya na ya ga-arụ igwe ga na-enye naijiria ọkụ ọ gaghị enidi ịgbanye mmanụ ma ime gịnị mana igwe a ga-aga on perpetual motion were na supply ya ọkụ mana ndị caliphate aga na-ekwenu because na ha kpọrọ ndị Igbo ụgwọ nwanne anyị nwoke a wee lọta rụọ ihe a ihe ị rụrụ ihe ọrụ ebube were gosi that na ndị Igbo na enwere ndị e ji aga n'Igbo and enwere ndị ji ego n'ala Igbo and enwere ndị uche ha uche ha zuru oke n'ala Igbo i wee biri na Amerịka wee nọchaa na Amerịka hụ ihe niile na-eme na Amerịka ị chọọ ka ị bịa mee ebe anyị ka ọ turn into Amerịka i megwo Umuchukwu n'Orumba Orumba South Local Government of Anambra State ọ dụ ka ee eh, Chamber of God otu mụ si na-ekwu ya mana anụziri m ka ọkwa ọja na-egbu ọja were na-asị gị na nwanne anyị Godwin Maduka na ị rụgwo ncha na ị rụgwo na i megwo enu mee ana na o nwere ofu ihe fọdụrụnụ ihe ahụ fọdụrụnụ wụ gịnị a sị na ka ị bịa dọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị gubernatorial candidacy ka ị wụrụ gọvanọ n'ihi na ha sị na that chamber of God ị rụrụ na ọ bụrụ na ị wụrụ gọvanọ na ihe ị ga-eme gịnị na ị ga-arụzi the kingdom of God ị ma na ihe a wụ ebe ndị mmadụ na-enwe nsogbu ọ bụrụ na ị rụọ the chamber of God ebe gị na Chineke na-agba izuzu ndị mmadụ agwa ekwensu afụtazie gwa gị that na ọ wụzị gị nwa inwe the whole kingdom ga-awụ nke ka mma edufuo ara gị ụkwụ tii n'ogwu nwa na ihe nkwe na-ekwu ya wụ na nke ịrụrụ arụ ya begodo na nke ịrụrụ arụ ihe nji na-ekwu okwu a wụ na gịnị ọkụkọ si na egbe bịara bịa bụrụ nwa ya ọ na-etikwa akwụkwọ akwa akwa kwa kwakwụkwọ akwa kwa kwa kwa na ya anaghị eti ka ihe a bụrụ nwa ya hafịa na ọkụ ụwa ma nụrụ onu ya na ya na-etikwe mkpu na onwe onye gbafụtara bịa nyere ya aka na o jikwe nwa ya gwọrọ ọgwụ ego ọ wụrụ inunu wee wuru okwu m were na-arịọ gị nwanne anyị nwoke arịrịọ ka m na-arịọ gị enidi m gị nwa inye m one naira gị enidi m gị nwa inye m two naira gị I don't want mana one day ụkwụ m kpa ana ọzọ aga m abịa n'Orumba bịa ka m lekene ihe ị rụrụ ka m jiri anya m hụ ya ọ bụrọ nke onyonyo because na ihe ebube ka ọ wụ adị m happy na nwa afọ igbo latara si amerịka were lata nwanna ka m gwakwana gị agwa enwere ike ibiela ọtụtụ afọ na America dịka otu anyị nwa si bie na n'ala anyị ebigo na South Korea si na South Korea bata bịa bịa ebe a bie enwere ike uche anyị ọ uche gị afụgo otu Nigeria si arụ ọrụ but na uche anyị ka dị ya because ana m aṅụ mmanya ana m ese mmanya ana m ese igbo ana m ese siga nke m ga-awụ everyday na m kpọpe mmanya ana m aṅụrụkwa mmanya small ee eh, but ọ wụ nke a ga-eji tajagharị ọnụ ị ghọtagwo yes so ihe m kwa na-agwa gị na anya doro m and ana m ahụ clear and ọ ihe mere m ji were na-eme ihe onyonyo m na-eme ọ na-amasịkwanụ ndị mmadụ because na m na-emetụta aka n'ihe ọwụna gbasara ndị Igbo ihe ọwụna ga-ebute ntakasị or ihe ga-ebute mkpọrọkọ ọnụ na ndị Igbo ihe ọwụna ebe ọwụna ndị Igbo na-agajọ agajọ na-azọ ụkwụ ọjọọ nke ga-eme ka ihe ọjọọ na-abịa n'ala Igbo m kwuo ya and m na-ekwu nke m ana m ele anya n'azụ ana m asọ gị anya were na-agwa gị mana m bịa ịkọ gị ọnụ because ihe ọma ka ị mere ndị Igbo ahụtabeghị m ihe ọjọọ ị mere o nwebe ihe ọjọọ ihe ebube ka ị mere ndị Igbo ihe ịhụnanya ka ị mere ndị Igbo nwanne anyị Dr. Godwin Madụka gụnwa nwu message a gụnwa nwu message a onye ọwụna wụ nwa afọ Igbo batara baa politics ndị zoo ee eh? ị ga-agarịrị Sokoto ị ga-aga Sokoto Caliphate Caliphate Sultan of Sokoto ga-eji eriri manhood ya were rụọ gị n'ike ebe i si anyụ nsị e mee gị initiate na vuda e mee gị initiate na vuda that American dream i ji bịa ka ị bịa rụọrọ anyị na be anyị the next thing ị ga-emezi wụ ịna command ndị army ka ha na-agbagbu ụmụaka ya mere ana m ati aka na ntị na-adọ ya dọgidesi ike na-asị gị nwanne Dr. Godwin Madụka hafụ ihe gbasara election na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị omume o hafụ ihe gbara ndọrọ ọchịchị Nigeria because na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Nigeria ugbu a enwere eziokwu nọ n'ime ya there is no justice there is no equity there is no there is no hope for common man Ọ bụrụgodu na ị nwere ezi omume ihe i bu n'uche obi ị chọrọ ịbịa mere ndị be unu ị ga-ahụ na the moment ị bataghala ha ga-afọsụ gị ka ị bịa saịnara ha otu ndị vuda arụọ gị aka arụọ gị amụ n'ike ee a sị ndị ndị na- ndị- nwoke na nwoke na-ekperinu then arụcha gị ya ị fụọ buda spirit ewere gụ uche gị immediately o were uche gị ihe ọma ahụ ị chọrọ imere na be unu ị ga-emezikwa ihe ị ga-eme ụzọ ị ga-ahụtazi ndị be unu ka anụmanụ were na-agbazi ha ka nchi nke nwatakịrị pụta buru flag ma ọ gịnị kwuo echi i chefuo na ị nwere American dream i ji lọta ị na-agba ha kpata na-achọ ka ị gbagbusie ha nwanna Biafra nọ by the corner ọ bụrụ na ị naghị ahụ ụzọ na ị na-ahụ ihe na-emenụ because of ego ị nwere the type of chetakwa n'ọnụ gụ n'ọnụ gụ ka m nụrụ that na ị practice chara ihe niile ị practice nwee three professorship nwee two PhD America sị gị that na ị gaa practice because of gịnị n'ọnụ gụ ị sị na ya because na ị wụ onye isi ojii ee eh? Chineke nna were rụọ ọrụ ebube ị chọta law firm ndị bịara bịa soro gị bịa lụọ ya wa ọgụ mee gị i nwee ihe entitlement gị sị i luzuru eluzu i nwetachakwa ya ọkwa ọrụ ebube Chineke o mana nwanna eji m aka na ntị na-adọ gụ Dr. Godwin Maduka hafụ ihe gọvanọ ha na-adụrụ anụrụ m ọkwa ọja na-egbu ọja na i mechagwo ị rụchagwo Chamber of God na ihe fọzụrụnụ ka ị bịa mee ka i mezie Anambra steeti ka ọ ghọzie Amerịka na-awụghị sọsọ Ụmụchukwu ọ wụzi sọsọ Orumba na Ụmụchukwu na a chọzi the whole Anambra steeti ka i mezie ka ọ ghọọ Amerịka nwanna ị na-eme Amerịka mgbe anyị na-emerebe mgbe anyị na-enwerebe onwe anyị anyị nọ na under siege anyị wụ ndị eji ndị a lụgburu n'agha military everywhere ọkwa ndị ọkwa polisi ka ị gara gaa rụọrọ quarters kedu ndị polisi ga-ebi ya na ọkwa ndị a wụ ndị Fulani a ndị a na-esi Boko Haram a na-akpọfụta na-edi ha n'army wụ ndị ị ga-aga rụọrọ quarters ndị ha ga-ebi were na-agbagbusi ndị na-agbagbusi ụmụ ndị ụmụ Ụmụchukwu ndị Orumba na Ụmụchukwu ụmụaka unu ị chọrọ ka polisi bịa bịa na-agbagbusizi ha nwanna asịghị m na ihe ị rụrụ na ọ dịghị mma because na ihe ị chọrọ bịa wụ nchekwa obodo ka i ji rụọ ihe ahụ nke a na-akpọ security onye ji rụọ ya ndị isi ndị wig ndị a na-ekpu white wig ajị ajị ajị ajị atụrụ ajị ajị e, lamb were na-ekpu n'isi anapụgo ha uche uche ha efugo ị ga-ahụ ihe na-eme na Naịjirịa a na-ebu billion billion billion billion o nweghị nke a na-akpọchi na nga mana nwatakịrị fụta kwuo okwu na enweghị mmiri na na enweghị mmiri enweghị road e were polisi agba ya kpọ gbatuo ya n'ala a na-agbagbuzi ndị mmadụ na-ada ka ọkụkọ o nwezi ihe ndị mmadụ nwanna ihe m chọrọ ime ka ị mara wụ ọ bụrụ na ị chọghị ka Amerịka bringikwe your file up sị na ha kwuru ekwu before na ị kwesịghị practice hafụ ihe gbasara politics Naịjirịa

eleri gị anya Aso Rock edetere gị leta Sokoto edetere gị leta gwa gị that ha ga-agwazi gị na ihe ahụ ị rụrụ na ị kwesịrị ịnata permission n'aka ha ka ị were bịa bịa rụọ ihe a nwanna even ihe ahụ ị rụrụ ebe ahụ ana m emere gị ebere because na nrọ m rọrọ n'abalị I've been telling dreams every time Awụsa Fulani ejugo be anyị bu bọmbụ n'aka buru n'afọ everywhere na-akpagharị in fact na nrọ ahụ enwetaziri m onwe m dịka ụjọ jizi m m gaa were were bead ndị ndị ndị Islam were nyanye n'olu were na-ewepụta na-egosi ha na mụnwa wụkwa one of them o ka ị wee hụ the type of danger anyị na-aba n'ime but I say God forbid ịghọtagwo mana ihe m na-achọ ịgwa gị nwanna ị nwere obi mmasị ime be anyị ka ọ dị ka Amerịka ebe i si lọta mana ekwensu nọ n'ala mmụọ ọjọọ nọ n'ala agaghị ekwe gị ka ị nọgide asị m kwuwe gị na nwunye gị nọkọ na ụnọ na parlour ụnụ tụkọọ isi ọnụ lee ihe onyonyo a na-ekwu ọ nwanne ụnụ nwaanyị ụkwụ onye Anambra side ụnụ ụkwụ onye kpọrọ m na-asị Evangelist na kedu ihe m nwere ike ikwu n'ihe a na-emenụ na ha chọrọ ịrafụta nwoke ma ka ha tinye ụkwụ n'ogwu arafụta ya n'onwe even American government esizie nke ị nwere enwe nwanna ọkụkọ sịkwa na ihe ya ji eti mkpu kwakwakwakwa akwa akwa n'ihe buru nwa ya na ọwụ ka ọ hafụ ya ọ ma na o burugwo ya eburu but ka ndị mmadụ mara na o jighị nwa ya gwọrọ ọgwụ ego na ya tikwara mkpu but onwe ndị pụtara bịa nyere ya aka ya mere nwanne anyị Dr. Godwin ị nwere ezigbo uche i bu ihe ọma n'obi ị chọrọ imere ndị be unu hafụ nke imegworo eme hafụ gọvanọ ọ bụrụ na i tinyegwo aka n'akwụkwọ for gọvanọ nwanna gaa gwa ndị ahụ dịrị gị sị ya na i chenjigo your mind na ị chọzighị ịdọ gọvanọ for now na ị chọrọ ị-suspend gọvanọ nwanna chukwu agọzigwo gị kedu ihe iji gọvanọ eme Remember na ihe mere ee eh, ekwensu ji ejide ndị mmadụ bụ na ọ na-abụrụ ụzọ gwa ha na ha ga-enweta the kingdom of heaven instead of ha ga-enwetagwodu the chamber n'akụkụ ụlọ ha ebe ha ga na-efe chineke nke a ị rụrụ arụ ana m a-title as chamber of God ebe gị na ụmụ nwanne gị ga na-akpọku chineke eh, eh, ọ na-atụtụ mana na ha na-aṅụrụ at least nke na-anwụgodo ruo na ala mmụọ na-echeta gị Dr. Godwin Madụka na Chukwu gọzie ọ nọrọ ebe ahụ na-agọgọrọ gị ọfọ ndị dị ndụ a na-agọkwara gị ọfọ mana mgbe o rughị ala mgbe gị nwa hafụrụ that kingdom ahụ that chamber of God na-achọzi the kingdom the whole kingdom ị ga-adịkwa ready for ihe the kingdom because a gwara Jizọs ka enye ya the kingdom Jizọs jụrụ ajụ Jizọs dị famous too much ọ dị too much famous everywhere na-asị hozana hozana hozana dịrị nwa david ụmụ nwaanyị na-agba ọtọ were akwa ha na-atụ n'ala sị ka na nwoke a even ịnyịnya ya ekwesịghị ịzọ ụkwụ n'ala because of how holy how clean this man how popular this man they know the power of god is in this man ekwensu wee sị ya that na this kingdom i have it in my hand i will give it to you ọkwa ọja a na-egburu gị ọja na-agwa gị that na ị rụchagwo ihe niile ga-arụ n'ọzọ ka ị bịa ghọzie mezaya bịazie rụọ the kingdom of Anambra State nwanna wefụ aka enwe n'ofe were ụtụtụ chọwa eghu ojii mgbe ọ na-aghọbeghị mgbe ọchịchịrị na-abịabe because ị ga-achọtali ya biko ọ bụrụ na i gechaa ihe onyonyo a mụwa evangelist B na-ekwu sị were ihe onyonyo a nye nwanne anyị nwoke a na-akpọ Godwin Maduka Americana nke si America lata nke rụrụ 17 story building glass house na more than 100 houses a sị ọ rụrụ na Umuchukwu Orumba eh, South local government areas of Anambra State gwa ya na mụ asị and ụmụ nwanne ya nọ na mba ụmụ nwanne ya nọ na mba kpọrọ m n'oku n'ihe igwe ntị were sị m na biko na m mee video because na m na m na-ekwute okwu otu o si adabata because na ahụrụ na m hụrụ ndị Igbo n'anya na m kwuo okwu ga ga-akpali mmụọ nwanne anyị nwoke a na ha chọrọ itinye ụkwụ n'ogwu ọ ebe okwu m na-aga nwanne anyị i si America lọta ị gaghị emeli ihe gbasara Nigerian politics ndị a ga-etipịa gị ha ga-etipịa gị ha ga-akpụ gị n'ala ha ga-awụ gị ntụ n'iru hafụ ihe gbasara politics for now Biafra abịagwokwanụ o, ọ nọ by the corner. Mgbe Biafra ga-abịa, ị gaghị apụtazi bịa zọwa gọvanọ, ihe ị ga-azọziri anyị Prime Minister because anyị ahụgo nke ị rụrụ arụ. Ndị mmadụ ga-atụrụ gị, ndị mmadụ ga-eso gị. Achụla ihe ụwa n'ike na Chukwu gọzie onye onye a gọziri agọzi ya adịrị mma ka e were ntụ kpoo ya n'ihu chukwu agọzigwo gị gị fụtakwuo gọzie ndị be unu site n'ihe chukwu gọziri gị ọ bụ mgbe ị pụtara kere ndị mmadụ ego ya wụrụ that na i megoro ndị mmadụ ihe mana ị bịara arụọ ihe ga-enye ndị be unu ọrụ ehe ama m that na ebe anyị gara ga rụọ ya n'Orumba Orumba ee eh, na Umuchukwu nwa nwere ike si Izuogu na Iheme ya landịa ya sị na ya chọrọ ọrụ ọ bụrụ na o ji expatriate ya certificate ya dị n'aka ọ dị clear na ihe a na o doro ya anya ewe ya n'ọrụ dị ya o wee wụrụ ya so nwanna chekwa eche chekwa eche chekwa eche lee otu e si na-etipịasị ndị Igbo ị bahala na government a sị na ị ghọhala gọvanọ na Sokoto abịa after you Miyetti Allah abịa after you Aso Rock Jubril abịa after you ihe ha ga-emewe wụ iche ụzọ ha ga-eji tipịa gị ee ndị a na-egburu gị ọja ekwukwele m ka ọ ha m n'olu o nwanna ihe a wụrọ vidiyo e kwesịrị ikwuru ọkwụtụrụ okwu a sị a tụọrọ ọmara o mee gịnị ọ mara onye nwe vidiyo wụ Dr. Godwin Maduka nwanne anyị nwoke si Amerịka lọta na Umuchukwu Orumba South Anambra State unu ga-agwa ya na mụnwa wụ Evangelist B na-asị ya with ụmụ nwanne ya ndị kpọrọ m n'ụgwọ sị m mee ihe onyonyo a biko nwanna wefụ aka enwe n'ofe mgbe ọ na-aghọba aka mmadụ hafụrụ hafụ politics Nigeria na politics zoo na ọ wụ Nigeria zoo is a place where dead bones there is nothing good coming out of Nigeria you see that ụlọ ahụ ị rụ arụ now eh if we don't get Biafra the next 10 years

of Umuchukwu Orumba South Local Government Area nke nọ na Anambra State nwanne anyị nwoke si Amerịka lọta bịa rụọ 17 story glass house building blue glass house building Tower of Babel onye nwoke a rụrụ biko nwanna Dowe ugwu agala na governor. Forget about governor. Leave governor. Leave Nigerian politics now. Leave. Time is coming for you to play this politics and you are going to play it very well and we are going to give you support because anyị ahụgo nke i mere eme. Igbo birikwenu. Onye nweta onye nụtụ ya kaara ibe ya. Ndewonu.